o tun bɛ o tun ye kunun ye k'a jira k'a fɔ vingt-six mars an kɔni wulikajɔ min kɛ a ma kɛ fu ye mais an bɛna baara min bɛ sen na janfa min kɛra a kɔfɛ an bɛna o janfa walaka parce que vingt-six mars danna quatorze mois de transition ma o kɔfɛ a tɔ bɛɛ kɛra malien jigitigɛli

kuntigi o ka dannaya de ye anw ta o yɛrɛ dannaya fana o fana nafa ka bon kuma dɔ la ka tɛmɛ élection kan n'i ye jateminɛ kɛ anw tali min kɛra président fɛ o b' anw ni minisiriw bɛɛ kɛ niveau kelen parce que mali minisiri ni décret y'i kɛ minisiri ye kaban n'i tun ye fonctionnaire ye n'i bɛ sara sara min na o indice plafond i bɛ taa o la donc maa o maa bɛ nin kɔnɔ u sara ye indice plafond ye wa n'u bɛ taa n'u bɔra nin kɔnɔ fana ni fonctionnaire don u tɛ jigin o jukɔrɔ a danfara filanan ye mun ye anw fanga ka bon ni depite kɔrɔ ninnu ye ka sababuya kɛ sariya fila de bɛ yen min bɛ yamaruya di anw ma sariya fɔlɔ n'o ye charte ye charte ko ko jamanadenw jɛra ka gafe min bila sen kan n'a bɛ f'o ma ko feuille de route ko anw ka o lakɔlɔsi ka n'a a bɛ taa taa cogo min na k'o lajɛ ka tila k'a lajɛ minisiri mana a ka déclaration kɛ a bɛ ka taa cogo min na ka tila ka bilasirali kɛ n'o ye o kɔfɛ jamana charte k'a yɛlɛma o hakilina bɛ se ka bɔ président na cogo min o bɛ se ka bɔ CNT maaw la o cogo la wa yamaruya bɛ an bolo fana premier ministre kura min bɛ cɛmancɛ fanga la anw bɛ se k'a bilasira ni motion de censure charte ye o fanga di an ma charte réviseli o fanga b'an na maintenant ka fara an ka sariya sunba kɔrɔ kan n'o ye constitution de mille neuf cent quatre-vingt-douze o fana bɛ jɔyɔrɔ naani di an ma o fɔlɔ ye an bɛ loi ta o filanan ye an bɛ loi voter o sabanan ye an bɛ jamanaden jɔyɔrɔ la a naaninan ye an bɛ gouvernement fana lakɔlɔsi a ka baara la donc i bɛna a ye k'a fɔ fanga min bɛ anw na o yɛrɛ tɛ depitew la mais tɔgɔko yɔrɔ tɛ baarako yɔrɔ de don mais depite bɛ ka baara o baara kɛ anw bɛ baara kɛ min bɛ o ni san cɛ o de kama i bɛna ye président ma sigi fana ko ka depite dɔw de bɛ conseil national kɔnɔ ɔ ko bien k'u ni minisiri bɛ bɛnkan dɔ de la o fana tɛ an ni ɲɔgɔn cɛ donc o fana y'a particularité dɔ ye o de danfara b'an ni ɲɔgɔn cɛ maintenant minnu b'a fɔ ko conseiller kan minnu bɛ yen k'an ye conseiller k'u m'a faamuya conseiller assistant parlementaire de an tɛ mɔgɔ ka conseiller ce n'est pas que a fɔra ko conseil national de transition ko kɔrɔ ko mɔgɔ minnu b'a kɔnɔ k'o ye conseiller ayi i bɛ se k'a fɔ ma ko membre du conseil national de transition i bɛ se k'a fɔ ma ko parlementaire de la transition i bɛ se k'a fɔ bɛ se ko wasaden minnu b'a kɔnɔ i bɛ se k'a fɔ ko les commissaires des commissions i bɛ se k'o fɔ mais k'a fɔ conseiller ayi o fɔcogo ma ɲɛ o tɔkan ma ɲɛ o ma miiri k'a fɔ an tɛ maa ka conseiller ye an bɛ ka jɔn conseiller n'i ko conseiller kɔrɔ de k'a bɛ dɔ ladi an an tɛ mɔgɔ min bɛ ka mɔgɔ lakɔlɔsi e b'o ladi cogo di ou bien fo n'an kɛra bandaw ka conseiller ye sa kɛ an dun fana t'o plasi la donc il est temps que mɔgɔw ka conseiller ko kuma in dabila conseiller bɛ se ka fɔ min ma o ye h le haut conseil des collectivités territoriales u bɛ se ka fɔ mɔgɔw ma ko conseiller cour constitutionnelle yɛrɛ ye kuma fɔ k'a ban a ko a tɛ se ka fɔ aw ma député mais a bɛ fɔ aw ma ko membre du conseil national de la transition donc ni mɔgɔw tɛ se ka membre du conseil national de la transition fɔ u b'a fɔ ko CNT wasadenw ou bien u b'a fɔ ko CNT mɔgɔw sinon conseiller tɛ an man k'o jaabi mɔgɔ bolo assistant minnu bɛ anw bilasira wasabulon kɔnɔ olu de tɔgɔ ye ko conseiller du CNT. u bɛ z sisan patɛ ducsɛnte u bɛ zadini siratɛ de la de leta u bɛ de man ducsɛnte parce que n'an ma nin dɔw la kelen dɔw yɛrɛ b'u fɛn n'a ye n'i ko kɔnse i bɛ ka dɔbɔ an jɔ la an kɔnse de la tanc tɔgɔ dɔ de don sɛ bɛ se ka fɔ kɔnse supere de la maji sarati o ye tɔw de ye k'u fɔ ten nɔn kɔrɔ tɛ ko a mɔgɔ kan ka wele o la ayiwa an y'o faamuya danfara min bɛ aw ni députéw ni ɲɔgɔn cɛ Abubakar Sidiki Samake bɔra k'o fɔ an ɲɛna yala députéw tun bɛ musaka min sɔrɔ a b'o musaka kelen sɔrɔ wa ee députéw tun bɛ musaka min sɔrɔ ne bɛ se k'a fɔ n ko bon o musaka ko la an tɛ ɲɔgɔn ye sira la dɔɔnini parce que députéw tun ka budget ye miliyari tan ni wɔɔrɔ miliyari tan duuru non seulement an ye jateminɛ kɛ ka mɔgɔ dɔw bɔ a la an kɛra ka commission dɔw fana bɔ a la ka sɔrɔ ka na ka eh, fɛnw sigi maintenant eh, musaka ko ta fan fɛ sariya minnu bɛ yen u ma yɛlɛma Da- o yɔrɔ la i tɛ se k'a fɔ ko eh, eh, eh, Malick Diaw k'a bɛ 35 millions de ta o tɛ tiɲɛ ye par mois o tɛ tiɲɛ ye mais député yɛrɛ sara an bɛna f'i ɲɛna bi députéw ka sara fɛn a dulonnen bɛ fɛn fila la a fɛn fɔlɔ i n'a fɔ anw

allocation ni ITS bɛ tigɛ ka bɔ a la ni fonctionnaire ye avantage minnu bɛ yen olu fana bɛ bɔ o la o ye député sara ye min bɛ di o ye indemnité ye indemnité o ye i ni min ka kan walasa k'i ka baara sinsin mais min bɛ to k'an yɛrɛ dabali ban an nana a ye k'a fɔ ja o député bulon kelen kɔnɔ ja ni wariba bɛɛ président bɛ ta ni wariba bɛɛ députéw bɛ ta mais mobili yɛrɛ tɛ députéw tɔgɔ la mobili bɛ di maa damadɔ de ma e bɛ fɛ cogo di maa min bɛ minisiri ɲɛ minisiri yɛrɛ ka chargé de mission mobili b'o bolo ko depite ka kɛ depite bulon kɔnɔ ko mɔbili t'o bolo o kɔrɔ ye k'a bɛ fɛ depite ka taa mɔbili sɔngɔ minɛ minisiri fɛ ka minisiri sago de kɛ dɔnku n bɛ fɛ ka kuma lasurunya ni min ye musaka in bɛ yen baara de kama musaka in bɛ yen walasa a fɔra ko depite bɛ minisiri ɲɛ a ka se ka minisiri lakɔlɔsi a ka baara la sinon bi budget bɛ anw bolo

o ye sara min bɛ di o yɛrɛ dira nin kalo in na n ye min ɲɛf'i ɲɛna ani u ye miliyɔn kelen ni waa kɛmɛ ko min fɔ o kɔni o bɛ sen na mɛ n'o bɔra a la ni fɛn wɛrɛw bɛ ka kɛ peut-être o bɛ na kɔrɔlen mɛ n ma da a la k'a fɔ ko sɔrɔ ko ta fan fɛ n'a bɔra lahala wari min tun bɛ don fɛn caman da fɛ minnu tɛ sira ɲuman ye olu bɔ bɔlen kɔ a la k'a fɔ ko sara la ko dɔ bɔra nin na ka dɔ fara nin kan n m'o ye fɔlɔ parce que n'an bɛ kuma eh, maliyɛnw fɛ an bɛ eh, tiɲɛ de fɔ sara bɛ a cogo la eh, indemnité kan ka di cogo min na o fana b'u cogo kelen na fosi ma bɔ o la ne ye tila o kuma na ka ban ne k'i ma n'i ko i bɛ sara da fɔ sara ye min bɛ d'i ma valeur indicielle la o ye N tɛ se k'a fɔ nin waati na parce que ne ka valeur indicielle dira ne ma kɔsa in na min ye ne bila ka taa 1200 na parce que ne tun bɛ dɔ la fɔlɔ yani ne ka s'o ma donc mɔgɔ o mɔgɔ tun ye fonctionnaire ye i ye sara o sara ta ka na bila nin na u ye fɛɛrɛ kɛ min tun b'a dafa u y'o de fara a kan pour que i ye sara min ta e kana sara fu dɔ ta jamana kun. dɔnku o fɛɛrɛ tigɛra fɛɛrɛ filanan ye min ye n y'a f'i ɲɛna n ye min ta n'o ye indemnité un million cinq cents an y'o ta maintenant baara tɔw la n'i bɛ ka baara dɔw kɛ baaraw ni baaraw cogoya bolo voilà voilà fɛn dɔw bɛ se ka di mɔgɔw ma olu olu bɛɛ bɛ nali i y'a faamuya dɔnku n m'a ye k'a fɔ ko danfara kɛ olu ɲɔgɔn cɛ mɛ ne bɛ fɛ an ka min faamuya yani an k'an banban depite ka sara ko kan ne ye min laɲini depuis an bɛ don CNT la n ko CNT tan ni wɔɔrɔ min bɛ CNT la miliyari tan ni wɔɔrɔ ye dɔ ka bɔ a la o taara en compte an bɛ miliyari tan na fɛn caman bɛ yen olu bɔra a la dɔnku min ka gɛlɛn sisan wari fu dɔ kana na ta ka di minnu t'i ka baarakɛla ye mɛ n'i bɛ baara kɛ fɛn o fɛn la o ka dɔn ko caman tun bɛ depite bulon na an bɛ kuma fɛn caman fɔ sɔrɔ caman na fɛn wɛrɛ tun bɛ yen min t'o ye mais don na nata la n bɛna an da don o la n'an y'a bɛɛ eh, jateminɛ an tɔ ma fɛn bɔlen a la mais k'a fɔ ko eh, président bɛ miliyɔn bi saba ni duuru sɔrɔ o kɔni o tɛ yen bilen Ah, a bɛ joli sɔrɔ Ah, a b'a ka sara de sɔrɔ ale ka sara fɛnɛ bɛ ta indice 1500 na o ye ale ka sara ye voilà o tɔw nka mais n b'a n bɛ min kɔni dɔn caisse noire tɛ yen bilen Non caisse noire ko kuma tɛ yen mais mun kala o ma caisse noire ye an ye mun kɔni ye président ka cabinet b'a yɛrɛ bolo a b'a ka cabinet mɔgɔw nommer i n'a fɔ assemblée la a bɛ kɛ cogo min a ka baara caman bɛ olu bɛ kɛ anw yɛrɛ ka sara bɛ ta jamana ka dotation de fɛ alors que institution tɔw ka wari bɛ bɔ u dama donc o ye kɔrɔlen o tɛ kura ye n bɛ se ka min fɔ o y'o ye mais ne bɛ mun ɲini maliyɛnw fɛ nin wari bɛɛ bɔlen kɔ a la ni fɛn o fɛn bɛ yen an b'a ɲɛfɔ ɲɛna ɲɛ kan mais yanni k'i ɲɛ jɔ wari min bɛ don karisa la i ɲɛ jɔ a bɛna baara min kɛ ɛ maa min bɛ ka waritigi contrôler n'o ye minisiri ye jamana nafolo talen bɛ ka d'u ma u b'a don fɛn na fɛn min ka d'u ye ɛ maa min ka k'o contrôler n'i y'a bila situation dɔ la a laban minisiri fanga mana s'a la aw ko ko sariya minnu kana voter u bɛ voter dɛ ni jamana feerela an b'a fɔ n k'an sɔnna ni jamana bɛ taa ji la an b'a fɔ n k'an sɔnna mais pour que o ka bali fo k'a sɔrɔ minnu bɛ k'u contrôler olu ka contrôler u ka baara la wa jamanadenw fana ka disposition dɔ ta ni députéw ye sariya o sariya ta n'a man kan ta u ka kan ka mun kɛ députéw la o ka tɛmɛ u ni jamanadenw cɛ
ayiwa abubakar siriki fɔnba an b'a jira an lamɛnbaa la ani an filɛbaw diɲɛ ɲɛ fɛ k'a fɔ min ye cnt wasaden dɔ ye ale de bɛ an bolo yan a ka ko yan n'a delila ka baro kɛ ni yɔrɔ kelen in na yan ɔ an b'a fɛ k'a dɔn abubakar siriki eh, fɔnba e yɛrɛ ye i yɛrɛ sɔrɔ cnt wasabulon kɔnɔ cogo di yala awa i taara n'i ka dossierw de ye ka taa déposer wa ou bien e taara cogo di
bon tacogo kelen min bɛ eh, cnt kɔnɔ ne taara o tacogo kelen de la ne tɛ tacogo fila dɔn mhm. décret de bɔra mhm. eh, groupement ye groupement tan ni kɔnɔntɔn ye mhm. n'i bɛ taa groupement min na i bɛ taa i ka papier déposer ni o ye ne ye n yɛrɛ sɔrɔ CNT kɔnɔ n ka parti tɔgɔ la n ka regroupement tɔgɔ la n taara dossier de déposer wa n y'a fɔ n ko n tɛ ministeriya kɔ mais ne bɛ min ɲini o ye ka don CNT kɔnɔ ye ni n y'o fana sɔrɔ ye kuma min fɔ kɔfɛ n ye kɛlɛ min kɛ yanni n ka don wa ni n donna n b'o kɛlɛ kelen kɛ parce que an bɛ don ka maliyɛnw de fɛngɛ n ye n ka dossier déposer u fana ka dannaya bɛnna an ma an ka regroupement kɔnɔ sinon an ye mɔgɔ mugan ni fila de tɔgɔ di au nom du regroupement ala ye ne de kelen garijɛgɛ kɛ a la parce que garijɛgɛ ko don a kɔrɔ tɛ ko ne ni minnu ka an ka tɔn kɔnɔ an ka parti b'o la tɔn parti tan ni kelen faralen ye ɲɔgɔn kan n'o ye fpr ye ani association kɛmɛ ni bi naani ne kelen dɔrɔn de tara o la donc ne ye dossier de déposer ne ni maliki jaw ma ɲɔgɔn ye yanni dossier cɛ ne ni wage ma sigi ka kuma wa ne ni asimi ma kuma kuma tɛ ko faveur dɔ bɛ kɛ n ye n kun t'u n'u ma deli ka kuma ne ni maliki yɛrɛ ka kuma o sɔrɔla cnt sigilen kɔfɛ ayiwa abubakar siriki fɔnba o diyara an ye cnt wasaden dɔ ye e ye Ɔ an b'a fɛ ka min dɔn sisan o ye ɛ, CNT min ni a sigira sen kan sisan, yala a sigira sariyaw kɔnɔ wa? Ɔ maa dɔw bɛ yen, olu bɛ k'a jira k'a fɔ ko ayiwa, yanni peresidan yɛrɛ ɛ, mɔgɔw ka voter a ye, k'a kɛra ayiwa ɛ, a nomena de ye, ɔ ko ayiwa, a nomena k'a ta k'a k'a ye. Yala o ye tiɲɛ ye wa? Ɛɛ, n bɛna mun f'i ɲɛna, CNT sigicogo ko, an t'an da don o la bilen parce que o ye tɛmɛlen ye, a sigilen don ka ban. mais n bɛna fɛn o fɛn fɔ fili donna ko la Vieux Bilen n'an ye hadamaden an ka miiri ko an bɛ se ka sa filiw kɛra baaraw la mais o kɔrɔ tɛ ko baara bɛɛ ye baaralankolon ye a fɔra ko fili yera Ba Ndaw min ni bɛɛ sɔnna a ma a fɔra ko fili yera o sigicogo la Moctar Ouane a fɔra ko fili yera a sigicogo la hali gouvernement a fɔra ko fili yera a la wa CNT yɛrɛ sigicogo fana fili kɛra a la ni maa min ko ko fili ma k'a la e bɛ se ka i yɛrɛ bila nkalontigɛ sira de kan filiw yera a la mais ne y'a fɔ n ko filiw an ka o filiw jateminɛ an k'a kɛ parce que depuis Mali kɛra Mali ye a san bi saba fila an bɛ fili de kɔnɔ o kɔrɔ tɛ ko an ka filiw encourager mais an ka fɛɛrɛ kɛ transition ka kɛ filiw bannen ye ten maintenant ko président de la du CNT k'a nomina o ɲɔgɔn nkalon tɛ yen an jɛra n'a ye de ka voter k'a ta depuis ne ma taa CNT kɔnɔ n y'a fɔ n ko ne tɛ fɛ mɔgɔ wɛrɛ ka kɛ CNT ɲɛmaa ye ni sɔrɔdasiw tɛ parce que n'i y'a di maa o maa ma a tigi b'a daja a ka parti politique la n ko hali n'i ye ne yɛrɛ Fomba k'a ye cabinet min bɛ yen n b'a kɛ n ka parti maaw ye n bɛ n bɛ campagne kɛ n yɛrɛ de ye surtout charte ma charte tɛ CNT président bali k'a t'i présenter élection na dɛ a tɛ CNT maa si bali donc o kɔrɔ k'i bɛ avantage dɔ di i yɛrɛ ma donc an jɛra n'a ye an sɔnna sinon n'a y'a sɔrɔ kun don ne yɛrɛ tun bɛ se ka n présenter a contre la mais an ko n an an jɛra n'a ye bɛɛ de jɛra n'a ye nomination tɛ dɛ unanimité de don bɛɛ ko k'a ka k'a ye bon o unanimité o t'a yira k'a fɔ ko n'a filila ko tɛ fɔ dɛ n bɛ misali dɔ d'i ma lettre dɔ kɛra CNT tɔgɔ la ko minnu tun kan ka bɔ le vingt janvier a lettre ne de y'a lettre contre-attaquer n ko lettre in kɛcogo ma ɲɛ wa hakilina ma ɲɛ wa a tɛ sariya fɛnɛ kɔnɔ donc o kɔrɔ unanimité t'an bali an ka kuma na filanan bureau min sigira CNT kɔnɔ an maa bi saba ni wɔɔrɔ ko k'an tɛ bureau in fɛ a sigi wagati o tɛ unanimité ye dɛ mɔgɔ wɔɔrɔ ko ko olu t'a si la o tɛ bi naani ni fila ye maa bi wolonwula

ne ma décret ta ka mɔgɔ nommer ɛɛ k'a fɔ nin mana ta u bɔra minnu ka jɛkulu la o de b'o dɔn ne kɔni nana parti politique tɔgɔ la wa ne bɛ politique maaw tɔgɔ la ne bɛ se ka min fɔ o y'o ye mais n bɛ min kɔni f'i ɲɛna ɛɛ hali n'i ye mɛlɛkɛw bila bi ka na baara dɔ kɛ Mali la a bɛ contester wa a ka kan ka contester fɛnɛ. baara o baara n'a kɛra a bɛ se ka kɛ a bɛ ɲɛ a bɛ tiɲɛ ne tɛ se k'a fɔ n'u ka kuma ye nkalon ye ne t'u ka a fɔ n'u ka kuma ye tiɲɛ ye mais n kɔni b'a dɔn ne kɔni nana groupe min na ne taara o tɔgɔ la caman y'a fɔ ko a kɛra a ma ta u tacogo la mais o ye n'a y'a sɔrɔ e yɛrɛ bolo b'a la ne dun bolo t'a la bon ne b'a dɔn ne nana politigi sira fɛ ne taara politigi sira fɛ i n'a fɔ n b'a dɔn caman nana politigi sira fɛ olu taara politigi sira fɛ donc olu fɛn minnu filɛ ne hakili la ninnu bɛɛ tɛmɛna kaban CNT ka mandiya n'a ka mangoya a kan ka sɔrɔ CNT ka baara cogoya de fɛ pour que jamanadenw ka danaya da i kan f'i ka jamanadenw ka hakɛ de ɲini k'u ka baara kɛ hali n'a y'a sɔrɔ u sigicogo kun ɲɛna n'u ni jamanadenw n'u m'u ka baara kɛ u bɛ mangoya bon hali n'u sigicogo ma ɲa fɛnɛ n'u ye jamanadenw ka baara kɛ u bɛ mandiya donc ko in bɛ mun nɔfɛ baara min kan ka kɛ sinon hakili la maa sifiya bɛɛ bɛ yen représentant bɛɛ bɛ yen alimamuw ka mɔgɔw bɛ yen Haut Conseil islamique ka mɔgɔ bɛ yen journalistes ka mɔgɔw bɛ yen politigimɔgɔw ka mɔgɔ bɛ yen ala ye maa minnu kɛ maa fiɲɛtɔw ye olu ka mɔgɔw bɛ yen dɔw bɛ yen olu tɛ yeli kɛ o fana bɛ yen dɔnkilidalaw ka mɔgɔ bɛ yen seko ni dɔnko tigilamaw bɛ yen sariya dɔnbagaw bɛ yen bon nin bɛɛ bɛ fɛn min kɔnɔ Donc o kɔni n'i kɔni bɛ se ka min kɔni fɔ k'a fɔ ko hali mali kɔnɔ k'an bɛ na assemblée dɔ sigi élection sen fɛ ko qualité bɛ nin bɔ a bɛ bali ne la a bɛ bali ne la parce que n'i ko ko nin caman ka taa élection na mɔgɔ tɛ voté u ye ou bien mɔgɔw t'u ka hakɛ d'u ma donc o a ka gɛlɛn mais nin kɛra circonstance dɔ ye olu k'u yɛrɛ sɔrɔ yen pour que u ka se ka kuma u yɛrɛ tɔgɔ la i n'a fɔ misali bi an bɛ yɔrɔ min na pjɛ min bɛ maa jtɔ ka pjɛ kan n'a tun taara dibi denmi disi ni kɔnfɛransi kɛra ka disa ban o ft o donna ba la dɔnku maa jtɔ ka di kira dapkay a bɛna na waleya bɔn n'u tun tɛ yen e olu fana bɛ nin fɔ bon minic misi mana na u b' a kɛ f fɔ tɔnɲɔ min b'u kan u b'o fɔ a dabɔw de kama i nana groupe kulu min tɔgɔ la a bɛ jamana dɛmɛ mais i kana ɲina i ka kulu ka gɛlɛya fana kɔ voilà o ye tiɲɛ ayiwa Abubakar Sidiki Fɔnba n'o tɛmɛna ka bɔ yen ayiwa CNT wasadenw yɛrɛ ka baara yɛrɛ ka kan ka kɛ mun de ye baara jumɛn de dilen d'u ma n'u kan k'o kɛ an b'a fɛ k'a fɔ u ka baara yɛrɛ ye mun ye CNT ka baara n y'a fɔ n ka kuma daminɛ la jɔyɔrɔ min dilen b'an ma o ye ka jamanadenw jɔyɔrɔ fa o ye ka tɔɲɔ bɔ jamanadenw kan o ye ka minisiriw bila u ka baara ɲuman kɛ o ye sariya min bɛ jamana bɔ nɔgɔ la k'o sariyaw ta sariya min man ɲi jamana ma k'o sariya kɔn ka minisiriw lakɔlɔsi u ka baaraw la u ka se ka jamana u bilara baara min na a ka kɛ ka ɲɛ jamanadenw sago la o de ye anw jɔyɔrɔ ye o de ye o hukumu kɔnɔna la i y'a ye k'a fɔ Minisiri min sigilen bɛ dugukolo ko kunnakun kan ne yɛrɛ y'a weele CNT kɔnɔ ko dalu jumɛn b'i bolo ka taga yɔrɔ ci nin waati in na zone aéroportuaire n'i y'a ci ka da kun jumɛn kan parce que e ye yɔrɔ in ci i m'a kɛ sariya kɔnɔ a ma kɛ bonya kɔnɔ a ma kɛ an ka taabolo fan si la mun de b'i bolo ye munna nin waati de la aw bɛ maaw tɔɲɔ gɛlɛyaba in kɔnɔ korona virisi kɔnɔ embargo kɔnɔ transition kɔnɔ Dɔnku n y'a jira voilà ka tila ka kɛ sababuya ye maa denmisɛnnin kɛmɛ bɛ yen o tɛna taa ekɔli la nin sen maa duuru yɛrɛ ne tun bɛ min dɔn o ye kɛmɛ de fɔlɔ maa duuru o sara kaban ala n'a dusukasi bolo nafa jumɛn b'o la transition kan et surtout yɔrɔ min n'a bɛ sen na a yɔrɔ kelen nɔfɛ gouvernement yɛrɛ ye miliyari kelen ani miliyari kɛmɛ wɔɔrɔ ani miliyari bi duuru ni naani k'o bila a ka wagane kɔnɔ domaine min bɛ ka baara kɛ olu yɛrɛ ye miliyari kɛmɛ ani miliyari bi wɔɔrɔ ni wɔɔrɔ k'o bila wagane kɔnɔ o bɛɛ bɛ sen na n'aw bɛna maaw wuli minnu sigira yen u ye frais d'édilité sara o dix pour cent fana dira domaine ma papiyew bɔra fɛnw na n'a ma yan nin modèle kɔ aw b'a sariya sira fɛ fɔlɔ a b'a ɲɛf'u ɲɛna administration territoriale bɛ dossier annuler maintenant n'o fana kɛra a bɛ sɔrɔ ka sommation kɛ ni ci ma kɛ dɔnku an ye weleli kɛ ka ɲininkali kɛ a yɛrɛ tun t'a dɔn ko dɔw bɛ yen N ko nin yɔrɔ min filɛ ne yɛrɛ fa donna kaso la nin yɔrɔ kɛlɛ nɔfɛ n b'a ɲɛdɔn du tun kan ka di maa ba saba ni duuru de ma maa ba kelen ni duuru de ta dira a tɔ ye maa ba fila ye olu de niyɔrɔ ma d'u ma olu n'a ka kan wa ne ka kɛlɛ ye wa hakɛ de ka d'u ma parce que jamana ye u tɔɲɔ wa jamana ka wa hakɛ d'u ma o ka tɛmɛ ka bɔ yen min ye prime min kan ka di dɔgɔtɔrɔ ma an ye minisiri weele k'a ɲininka prime yala minnu bɛ yɔrɔ jɔsi kɛ ani sofɛriw ni planton u ɲin b'a la wa u ɲin t'a la ko parce que jamana kɔnɔ n'a fɔra wari bɛ di a bɛ di baara minnu minnu bɛ baara sɛgɛn kɛ olu t'a sɔrɔ fo minnu bɛ baara jala santé dun ekibu de don bɛɛ bɛ jɛ ka kɛ ɲɔgɔn fɛ minisiri ko ko bɛɛ b'a sɔrɔ ɛ adama fɔnba o fana ye minisiri de l'éducation wele korona virisi ko in ekɔlidenw ka hakɛ ye jumɛn ye u bɛ se ka lafiya cogo di ekɔli bɛ lafiya cogo di an y'o kuma fɔ o adama fɔnba kelen kɛra ka Minisiri de l'administration territoriale wele lakɔlimɛtiriw ka sarako la parce que sara tun tɛ ka kɛ an bɛ yɔrɔ min na i ko bi kalo yɛrɛ tɛ ka sa lakɔlimɛtiri ka sara labɛnnen don ɔ o kɔnɔna na an bɛ min fɔ fɛnɛ o lakɔliko ta fan fɛ parce que an tulo bɛ ŋunuŋunukan dɔw la n'a y'a sɔrɔ fɛn bɛ CNSP bolo militaire bolo u ye u ye lakɔliko nɔgɔyali minnu kɛ janfan jugu min bɛ ka don sen kɔrɔ ko ka na lakɔlimɛtiriw ye sɔrɔ min kɛ ko ka o ni bɛɛ ka sɔrɔ kaɲa ko n'u y'a daminɛ u bɛ ko wɛrɛ wuli mali la mun tɛ ɲa non seulement an tɛ sɔn a ma depite bulon kɔnɔ wa an tɛna sɔn a ma mali la parce que eh, dɔw y'u si kɛ jamana in kɔnɔ u denw bɛ ekɔlibaw la u ma ekɔli pibiliki don da la mɛtiri ni maa si tɛ se ka kɛ kelen ye sɔrɔ la i kɛra dɔgɔtɔrɔ ye mɛtiri de b'i kalan i kɛra avocat ye mɛtiri de b'i kalan n'e ko ko mɛtiri ka to jɔnya la ko hɛrɛ min bɛ d'o ma k'o ni tɔw ta kan ka kɛ kelen ye o la mɛtiriya kɔrɔ o kalan bɛ taa ba la cogo di e ko ko dɔgɔtɔrɔw ka sa dɔgɔtɔrɔya nɔfɛ olu bɛ mun nɔfɛ k'olu ni bɛɛ ka kɛ kelen ye jiju bɛ dankari zonbaw la k'olu ka hakɛ ni bɛɛ ka kɛ kelen ye bɛɛ tɛ se ka kɛ kelen hakɛ la mɔgɔ ka baara cogoya i ka kan ka bila o minɛn kɔnɔ donc o janfanjugu min bɛ yen an b'a fɔ eh, transition premier ministre ɲɛ na nin lahala jugu min bɛ senna k'a sɛgɛrɛ n'a ye nin daminɛ u y'u ka fanga tiɲɛ dɛ an tɛ ekɔli ko mankan wɛrɛ la tuguni an tɛ ekɔli ko mankan fɛ an denw sɛgɛnna kalan yɛrɛ ti ka kɛ n'i ko k'i bɛ nin ko kɛ a bɛ se ka mesure o mesure kɛ article 39 appliquer len a bɛ kɛ cogo di pour que kalan bɛ se ka don ba la o de bɛ ɲɛɲini mais k'u ka sɔrɔ ka dɔ bɔ a la ko k'a ni tɔw ta kɛ kelen ye alors que tɔw bɛ min sɔrɔ yuruguyurugu la kɛrɛfɛ o t'o sɔrɔ o tɛ ɲa dɛ donc o kɔfɛ mulayi ye ministre de l'énergie wele ɛɛ kurantigɛ kow la jaabiw bɔr'o la an ma nimisi wasabaw sɔrɔ mais don n'a nata la komi ne yɛrɛ kɛlen bɛ k'a wele o bɛ na donc o kɔrɔ ye ko depitew jɔyɔrɔ ye ka minisiriw u bɛ baara min na a ka ɲɛdɔn jamanadenw fɛ k'u wele fana ka na fɛn min bɛ senna a kow ka ɲɛnabɔ depitew jɔyɔrɔ dɔ sen fɛ ne ye an ka komisiyɔn ye baara dɔ kɛ papiye wa fura dɔ tun nana di mali ma fura in valeur bɛ se ka taa miliyari segin na a fura tun tɛ ka labɔ an tun b'a la ko ka taa minɛn dɔw san tuguni ne y'o papiye ye ne y'a ye k'a fɔ o minɛn ma di a ma kɛ minisiri kura in ka tile la a kɛra minisiri kɔrɔ ta la n taara minisiri kura fɛ yen n ko nin minɛn in a ka kan ka di dɔgɔtɔrɔso la wa ne ye weleli kɛ a minɛnw ma se a minɛn ko bɛ cogo di n ye papiye d'a ma a ye papiye la a ko tiɲɛ na ko n tun tɛ nin kalama n ko bɔn n'i t'a kalama taa ɲɛɲini n'i y'a ɲɛɲini fana minɛn labɔ tile fila a ye n wele ko fɔnba ko wa ko minɛnw bɛ yen ko wa k'an bɛ minɛn dili daminɛ tɛnɛ don wa a ye minɛn ninnu bɛɛ di n kɛra ka weleli kɛ ka mɔgɔw ɲininka ko k'u ye minɛn sɔrɔ donc o b'a jira k'an bɛ baara dɔw kɛ dugu la min bɛɛ tɛ ka minisiri wele kɛnɛ kan ye fɛn camanw ɲɛnabɔra an bɛ se an t'an da don bɛɛ la sinon hali mɔgɔ dɔw tun ka baaraw tiɲɛna anw ka jɔyɔrɔ kɔnɔ CNT la an kɛra sababu ye k'o baarako fana ɲɛnabɔ mais don n'a nata olu bɛna fɛngɛ donc an jɔyɔrɔ ye ka minisiri bilasira an jɔyɔrɔ ye ka jamanadenw lafiya an jɔyɔrɔ ye gɛlɛya min bɛ jamanadenw kan k'o kɛ ka taa o kɔrɔmasurun na ministre des transports a tele député bulon na min fɔra an ye péage ko kan a b'a dɔn o de kama u kɛlen ka grève kɛ n ko grève in péage doubleli nafa t'a la wa ne tɛ tugu gouvernement kɔ a la parce e b'a fɔ ko ka wari min sara u ye wari min sara kɔrɔlen a bɛ don da jumɛn fɛ péage yɛrɛ wari bɛ taa min a bɛ tila cogo di a ye wari min sɔrɔ a ye goudron dɔ dilan wa a ye mun kɛ n'i nana nin kɛ a bɛna nɔgɔya jumɛn don jamanadenw ka lafiya la e dun mana na a kɛ ko k'a sara chaque péage o fana bɛ dɔ fara fɛn bɛɛ prix kan yala o Gɛrɛntɛ a tɛ se bureau kɔnɔ mɔgɔ ma o, unhun, a bɛ se duguma mɔgɔ de ma, unhun, n ko nin wagati tɛ nin ye, unhun, n'aw ko ko a bɛ sara jamana tɔw la, unhun, o jamana tɔw ka goudron ni aw ka goudron tɛ kelen ye o, unhun, wari min bɛ sara ka goudron entretien péage dɔrɔn tɛ o, unhun, Mali kɔnɔ carburant fɛn o fɛn bɛ don Mali la, unhun, o 5 pour 100 o dédouanement o fana ka kan ka kɛ ka péage kɛ, unhun, a wari dɔgɔmannin bɛ se ka t'i jɔ milliard 80 na, unhun, en moyenne o fana bɛ yen a ye ɲɛfɔli kɛ wari tacogo la kɛ n'aw ye wari fara ɲɔgɔn kan ka baaraba dɔ kɛ ko péage wari donna nin na maliyɛnw bɛ se ka t'o sira fɛ o mais baara tɛ ka kɛ ka wuli k'i jɔ dɔrɔn k'an y'a doubler ko parce qu'a bɛ kɛ tan aw dun de fɔlɔ y'a f'u ɲɛna ko péage ye sarako kelen ye munna depuis a daminɛ aw ma kuma bɛɛ fɔ donc an ko k'an tɛ fara gouvernement kan o la an tɛ fara gouvernement kan yɔrɔ ci la wa maa minnu sara fɛnɛ f'a ko ka kɛ a kiiri ka kɛ an ma dan o ma y'a ye kɔsa in na jamana ka yɔrɔba minnu feerela an y'o kuma fɔ n ye publication k'o kan wa viable an bɛ yɔrɔ min na i ko bi ni min bɛ boli o ka boli ni min b'i jɔ i ka jɔ u ye u ye mali ka yɔrɔ yɔrɔ feere feere kojugu la a bɛɛ identifiera bi ministre de domaine y'a identifié anw yɛrɛ b'a kalama commission sigilen bɛ bɛɛ ta bɛna minɛ i la i ye ma baara min kɛ ka ɲa olu tun bɛ se ka nin baara kɛ ka ɲa k'a ladon jamana kun parce que u taara jamana ka yɔrɔbaw feere ka tila k'u ba ma du u tɔgɔ la ka tila ka jamana ka tila ka o location wari sara o yɔrɔtigiw ɲɛ dɔ kɛra jamana tɔɲɔli la ten an y'a kuma fɔ an bɛ yɔrɔ min na i ko bi an ko n ko taxe ACI ninnu duba minnu jɔlen bɛ Mali la u tɛ ka taxe foncière sara n ko mun na a décret tɛ ta an y'o kɛlɛ kɛ bi ministre de domaine y'a décret bila a bɛ CNT ka table kan don n'a nata immeuble b'i bolo i bɛ taxe sara Mali ɲɛ e tɛna se ka fiɲɛ tigɛ maliyɛnw na ka yɔrɔba jɔ k'i tɛ wari sara donc o bɛna bɔ a la an ma dan o ma. An ko an ye sariya dɔ fana ta sariya min n'o b'a to mali ba kɔnɔna a bɛ lakana cogo min donc minnu ka yɔrɔ jɔlen bɛ ba kɔnɔ k'u yɛrɛ ɲini dɛ parce que ba in tɛna kɛ maa ka fɛn kolon kɛyɔrɔ ye k'e bɛ taa i ka du jɔ a la ba bɛ lakana de kɔw bɛ lakana fɛn fɛn ye mali ka jima yɔrɔ ye olu bɛ lakana an y'o sariya ta wa an bɛna o fana don ba la o de senfɛ INA feereli ko kumaw bɔra la donc INA ko kuma feereli fɔra mais a tun bɛ ka kɛ yuruguyurugu la feereli dulonnen don fɔlɔ dɛ a ko don n'a nata an b'o ɲɛfɔ donc députéw jɔyɔrɔ ka ca baara caman kɛra an ye sariya camanw ta minnu bɛ mali ka hɛrɛ la an ye sariya dɔw ta min b'a to ɲinan san kɔnɔ mi den katoti tɔn mi katɔ tɔn dumuni ko la jɛnɛ mara kɔnɔ o bɛ sɔrɔ u bɛ bɔ olu ka u b'olu lafiya pa o sɔrɔ an ye porojɛ dɔ foote min bɛ ban ni fɛ o f tun kɛ porojɛ dɔ fana bɛ sen na min bɛ se ka du ba kɛmɛ kɛmɛ duuru ani mugan ka olu bɔ dumuni ko gɛlɛya kɔnɔ o projet min tun daminɛna an bɛna o projet tɔ laban walasa ka kɛ hɛrɛ ye maliyɛnw ma dɔgɔtɔrɔsobaw olu bɛna jɔ an y'olu projetw voté parce que mɔgɔw bɛ anw jateminɛ mun na an bɛ projet minnu voté ani an bɛ weleli minnu kɛ bon min ye ɲininkali ye gouvernement sɛgɛsɛgɛli n ye duuru f'i ɲɛna mais halisa tan ni saba bɛ yen olu ma kɛ fɔlɔ donc ministre justice b'o la Cherté de la vie mun na fɛnw da gɛlɛyara b'o la ministre de transport b'o la dabiya ministre ka kan ka dabiya mairie ko ɲɛnabɔli min kɛ o fana b'o la keɲebakaw ka dugukolo ko o b'o la ko caman bɛ yen da bɛna se o ma mais an bɛ ka makɔnɔli kɛ pour que a kuma ka fɔ télévision na ani arajo la bɛɛ k'a mɛn mun bɛ sen na Donc CNT bɛ nin baara de la, unhun, CNT tɛ k'a fɔ k'an bɛ taa ministre dɔ kɔ don i ka baara la, unhun, wa n'an bɛ projet o projet ta, unhun, an bɛ ministre lamɛn, unhun, a ka baara kɛyɔrɔ service centraux an b'u bɛɛ wele k'u bɛɛ ɲininka an bɛna nin sariya minnu ta a nafa ye mun ye a hɛrɛ ye mun ye a kɔlɔlɔ ye mun ye o bɛɛ dɔnnen kɔfɛ an bɛ gafe dilan gafe mana dilan an bɛ sɔrɔ k'a voter voilà. ayiwa eh, Abubakar Sidiki Fɔnba eh, an b'a jira k'a fɔ e ye CNT wasaden dɔ ye i y'a jira k'a fɔ minisiri min bɛ dugukolo ko kunna Zone aéroportuaire cili la i y'a wele nka an y'a ye faso yɛrɛ ka kunnafoni di sɛbɛn kan n'o ye L'Essor ye k'a fɔ ko fasi filanan bɛna kɛ nin bɛɛ kɔfɛ ayiwa yala i bɛna wele tun wa ou bien hakilina jumɛn b'i la minisiri welelen don minisiri dɔrɔn ma wele ale welela n y'ale wele ka ministre de l'administration territoriale wele justice welelen don wa finance fana welelen don o bɛɛ kun ye mun ye an bɛna finance ɲininka wari min donna aw taara min administration territoriale bɛ ɲininka c'est vrai a ma k'i ka waati la mais est-ce que maire kan ka dugukolo di ko administration territoriale t'a kala ma wa justice ɲininkakun min ye est-ce que fɛn bɛ kɛ sariya la wa ale yɛrɛ bɛ ka ten ka ɲininka pour que ka n'a dɔn an ye dalu ko min fɔ dalu bɛ min minnu bɛ yen n'olu ka hakɛ kan ka d'u ma olu ta bɛ kɛ cogo di n bɛna phase filanan kɛ taa ɲɛ ye o e phase filanan a kɔlɔlɔ bɛ se mun ma i b'o dɔn i bɛ ko dɔ daminɛ mais min b'a kɔlɔlɔ la n'a y'a sɔrɔ ko phase filanan n'o bɛna kɔlɔlɔ dɔ se transition ma n'i y'o phase filanan daminɛ ni min ye transition sɔrɔ jɔn nɔ don an tɛ mɔgɔ si to yen transition ye ma mandi kɔrɔlen n'i taara fɛn wɛrɛ boloda min ye tiɲɛn k'a sɔrɔ a tɛ ka kɛ sariya kɔnɔ ko in gɛlɛya ye min ye zone aéroportière yɛrɛ tɛ mm. a tɔgɔ a tɛ fɔ ko zone aéroportière mm. zone aéroportière mm. o décret min tara Alpha fɛ mm-hmm. o b'a ta hectare ba wolonwula ni kɔ la mm-hmm. mais nin zone min filɛ nin bɔra zone aéroportière fɛ mm-hmm. a bɛ fɔ nin ma de ko eh, zone d'espace d'utilité publique a bɛ bɛn hectare ba kelen ni kɛmɛ duuru ni bi saba ni wɔɔrɔ de ma IBK de ye intalabugu sigi yen ka hectare kɛmɛ fila di intala n'a ka mɔgɔw ma deux mille seize a ko ko n'an ye nin kɛ ni ɲamakɔrɔkaw ma sigi a bɛ fɔ ko minnu ye marifa ta k'an y'olu ladiya mais minnu muɲuna k'olu ma fɛn kɛ o de kama ɲamakɔrɔkaw ta di u ma donc u ye plan bɔ fɛn in na ko a bila sen kan ka mɔgɔw bila ka wari sara a ko in IBK b'a kalama a ma sa Soumeylou Boubèye b'a kalama a ma sa Boubou b'a kalama a ma sa Abdoulaye Idrissa b'a kalama a ma sa Ag Erlaf bɛ nin bɛɛ kalama ni ni koli bɛ kɛ aw minnu ye nin mara kɛ aw kan ka bɔ ka kuma ou bien aw bɛ sɛbɛnni kɛ pour que a ko ka ɲɛdɔn mais ko in bɛ ka kɛ i b'a fɔ ko kuma dɔ la il donne l'impression ko maire bɔra a yɛrɛ ma dɔrɔn i n'a fɔ ko président de don ka yɔrɔw didi di mɔgɔw ma fa bɛ si maire la maire ye jɔn maire bɛ dɔ de ka mara kɔnɔ a tɛ ka foyi kɛ ni ministre de l'administration ma sɔn o de kama u b'a révoquer donc o la o ko min filɛ u ka bɔ ninnu ko ninnu kɔnɔ minisiri ka bɔ a ka kuma dalu min b'a bolo an k'o da ɲɔgɔn kan maliyɛnw bɛ se ka lafiya cogo min na an k'o kɛ a sariya ye min ye o ka dɔn minnu tɔɲɔna olu ka dédommager an kana n'a bɛɛ kɛ ko an bɛ transition na sinon n'i y'a ci k'i bɛ transition na ni transition taara n'an sigira fanga la an bɛna d'u ma tuguni dɛ donc o o bɛ mun ɲa ɛ wari yɔrɔ dun feerela Seydou Nantoumé ma o ka fisa maliyɛn tɔ ye wa hectare bi duuru o feerel'o ma est ce que o ka fisa tɔ ye a basket yɔrɔ min bɛ ka ta n'i y'a mɛn basket ko mɔgɔw de bɛ basket kɛ o ka fisa hadamadenw ye wa an ka kow lajɛ ni ɲɛmajɔlen na o de ka fisa maliko in na sinon n'i ko i bɛ sariya bɛɛ sariya ke e bɛ ka sariya lawaleya sariya a kan ka fɔlɔ jamana de la donc état yɛrɛ kan ka ɲangi nin ko in na a kɛ cogoya bolo fɔlɔ wa don n'a nata jamana y'an bɛɛ ta yɛrɛ mais jamana bɛ wele bɔgɔ jeninen kan kan nin ko in kelen kama ni dugukolo ko in kama parce que a ma- a jamana ma sariya bato faamuna ɛɛ ayiwa an b'a da an lamɛnbaaw tulo kan k'a fɔ an ni mɔgɔ min bɛ baro la o de ye abubakar siriki ɛɛ fɔnba ye

o mugan ni seegin na naani bɛ yen o ye projet kuraw ye minnu initiera gouvernement fɛ n'an y'o voter seegin bɛ yen o kun ye IBK ka temps na olu kun ye eh, juru minnu ta an'u kun ye baara dɔw boloda an y'o fɛnɛ ratifier a tɔ tan ni duuru olu hakilinaw tara transition kɔnɔna la i n'a fɔ mɛtiriw ka wariko i n'a fɔ eh, eh, fleuve du Niger an ka jamana fɛn minnu b'an bolo k'olu bɔ sen na i n'a fɔ l'observatoire de l'emploi o fɛnɛ sigilen sen kan olu fɛnɛ b'o la an ye o sariya de ta parce que n'an bɛ sariya fɔ fanga ka kuma dɔw tara IBK kun y'o kɛ parce que continuité de bɛ o ye seegin ye kura min tara transition fɛ o ye tan duuru ye mais sariya yɛrɛ ka ta min tɛ ratification ye min tɛ ordonnance ye o ye naani ye naani naani faamuna awɔ ayiwa abubakar sidiki fɔnba n'o tɛmɛna ka bɔ yen an b'a fɛ k'a dɔn min ye awa ɛɛ i n'a fɔ i yɛrɛ y'a fɔ cogo min wasaden minnu bɛ yen ni n k'a fɔ ɛɛ CNT wasadenw ɛɛ maa joli an ye maa kɛmɛ ani maa mugan ani kelen de ko mɛn ɔ charte yɛrɛ ye min fɔ nka maa joli de bɛ yen bon ne kɔni bolo à présent hmm. Maa kɛmɛ ni maa mugan ni kelen de bɛ yen parce que sariya ye min fɔ ni min démissionnera o papiye bɛ kalan an ɲɛna k'o remplacer an y'a ye k'a fɔ Umaru Jara ka démission kɔfɛ Chato nana o plasi la an y'a ye k'a fɔ fɛnɛ an ka député dɔ bannen fɛnɛ kɔfɛ muso dɔ nana kɔsa in na o fɛnɛ bilara o plasi la donc pour que an k'a dɔn ko maa b'a jɛ o bɛ kɛ de déclaration dɔ de la min bɛ kalan an bɛɛ ɲɛna Donc maa tɔw a bɛ se ka kɛ de ko wɛrɛ b'a kɔrɔ ne yɛrɛ tɛ mun dɔn mais en tout cas an ye maa mu- maa kɛmɛ ni maa mugan ni kelen ye. Faamuna ayiwa ɛ Abubakari Sidiki Fɔnba yala e labɛnnen don kalo tan ni seegin kɔnɔ furanjɛlafanga yɛrɛ la ɛɛ ɛ CNT wasadenya min n'i bilal'a la k'i ka baaraw kɛ a ɲɛ bi naani Ɛɛ Vieux Blen ne ka ne k'a fɔ ko n t'o kɛ o kɔrɔ ye ko ne n yɛrɛ janfa hali ni i b'a dɔn ko hali n'a y'a sɔrɔ busan bɛ ta u ka busan ta CNT mɔgɔ kama u k'u jɔyɔrɔ fa c'est-à-dire mɔgɔ kan'a kɛ i n'a fɔ ko CNT ko ni mun y'an ja k'an b'o de kɛ quoi non jamanadenw ka wari de bɛ ka don an na jamanadenw ka lafiya de kama wa jamanadenw kan ka o pression de kɛ anw kan walasa o ka waleya ne donna CNT la o baara de kama wa ne bɛ o baara de kama wa ne tɛ n kɔ don o baara la n seko ye min ye n b'o kɛ n bɛ se ka mun fɔ n b'o fɔ n kɔni tɛ don janfa na jamana kama bon hakili t'a la yɛrɛ ko mɔgɔ bɛna janfa ta k'i bɛ mali sigi dɛ dunko juguya kɛlɛ an b'o boloda an bɛ farida fari min bɛ se ka jamanadenw lafiya kalo tan ni seegin kɔnɔna na o de kama n y'a fɔ ala kɔnɔna na k'a fɔ ko ko gouvernement kana i ɲɛ jɔ anw na ko organe unique tɛ se ka kɛ ko k'a sababuya kɛ ko tan ko n k'o tɛ don ne kunkolo la parce que n'i y'a ye an bɛ nin kɔlɔlɔ la kɔlɔlɔ dɔ sɔrɔla a san bi saba filɛ élection ɲuman ma kɛ mali la ni organe unique tɛ n'a ye élection kɛ jamana in kɔnɔ mankan bɛ tila ka wuli a la i kɛra k'a fɔ ko ne m'a fɔ élection tɛ kuma fɔ dɛ mm. mais yan'a k'a fɔ élection élection mm. a ye jamana yɛrɛ di an ma fɔlɔ dɛ mm-hmm. jamana t'anw bolo aw ko élection mm-hmm. n kɛra k'a fɔ n ka kuma na mm-hmm. CEDEAO ko tan o faransi ko tan o n'i y'a mɛn CEDEAO b'a fɔ tan mali de bɛ yen n'i y'a mɛn faransi b'a fɔ tan mali de bɛ yen maliyɛnw ka jɛ an k'an bolo di ɲɔgɔn ma transition ka kan ka baara ɲuman minnu kɛ an k'o kɛ n y'a fɔ bɛɛ ɲɛna kalo tan ni seegin ko kuma ne tɛ n da don o la yɛrɛ parce que depuis b'a daminɛ ne ko ne tɛ kalo ko la kalo tan ni seegin a tɛ mali baara kɛ kalo tan ni seegin n'a y'a nin da kan an bɛ jamana in an b'a janfa tuguni parce que fɛn fɛn ka di faransi ye o ye k'a bɔ anw kɔ élection joli kɛra mali bɔra nɔgɔ la an bɛ nin transition in ta de kɛ ka zonbaw minɛ k'a dɔn non san tɛ ne tɛ san ko la ne tɛ kalo wɔɔrɔ ko la mais ne bɛ mun nɔfɛ o de kama ne ko politigi regroupement minnu dɛnnen bɛ kɛrɛfɛ u k'u don transition na dɔw b'a fɔ k'o ye gâteau tila ye gâteau tila tɛ n'u donna a la a na i yɛrɛ b'a dɔn k'a tɛ ka k'i kɔ kan mais ni e t'a kɔnɔ e b'a fɔ k'a bɛ k'i kɔ kan a bɛ kɛ n kɔ kan o caman bɛ na ni bala wɛrɛ de mais ni bɛɛ b'a kɔnɔ transition yɛrɛ y'o de ye bɛɛ ka to a la fɛn min bɛ kɛ bɛɛ ka ye bɛɛ ka participer a la opposition ko t'a la majorité ko t'a la jamana ko de don donc o de y'a kɛ n k'u ka ouverture kɛ gouvernement na k'a élargi groupement de parti politique fɛn fɛn t'a la u ka mɔgɔ kelen kelen ta u la ou bien mɔgɔ fila fila k'u fara gouvernement kan soit u ka dɔ fara kan ou bien u k'a to tan u ka dɔ bɔ olu ka don u bɛɛ ka y'a kɔnɔ an k'a lajɛ jamana bɛ jɔ cogo min na parce que élection élection an ye dɔ k'o la ten ta mais n'i t'a kɔnɔ i b'a fɔ k'a bɛ k'i kɔ kan donc o de kama ne tɛ olu fɛn na ne bɛ mun na dɔrɔn transition in ka kɛ cogo ye zon ka minɛ mali yɛrɛ ka sigi a sin tabara kɔnɔ minnu tiɲɛna u ka dɔn juru minnu donna mali la u taara min mali yɛrɛ ta ye fɛn jumɛn ye mali jamana ka segin malitigiw ma et que en fin de compte faransi ka bɔ yan MINUSMA ka bɔ yan anw k'an ka jamana tigiya kɛ mais n'i ko k'i b'o kɛ ni bɛɛ da t'a la anw fana tɛ ɲa dɛ o de kama ne bɛ n tintin o yɔrɔ in kan kosɛbɛ ne ta tɛ ko a ye dɔ fara délai kan a ye dɔ bɔ depuis transition ma sigi anw y'a fɔ n k'a ye san saba di transition ma san saba in kɔnɔ baara min kan ka boloda ka bɛn min ma a ka pereperelatigɛ kabini ma don walayi n y'a fɔ bon ne tɛ bɔ o kan quoi n tɛ bɔ o kan kan début ye kalo tan ni segin kɛ n k'a y'a kɛ jama kɔni bɛnn'a kan mais a tɛ mali bɔ nɔgɔ la dɛ a tɛ jamana bɔ nɔgɔ la dɛ an kana ɲɔgɔn nɛgɛ kalo tan ni segin tɛ mali ka baara kɛ wa politikimɔgɔ minnu b'a la k'an ka taa élection na an ka taa élection na n'a b'u kɔnɔ u bɛ gagner an bɛ taa u bɛ ci wa olu de fɔlɔ bɛ tila ka kule yan depuis coronavirus n y'a fɔ mali parti politique na n k'u kana taa élection in na IBK nɔfɛ n ko n'u taara législative in na n k'a kɔlɔlɔ a t'u to yen a tɛ IBK to yen u ma lamɛn n ko mali tɛ se ka taa élection législative la hali ni coronavirus tɛ minɛn min bɛ yen mankan bɛ bɔ élection na a tɛna kɛ élection ye bon ne ne t'o fɔ kunun ka tila ka na n da falen o la bi quoi n y'a fɔ ko mali politi parti politiki tun man ka taa législative la tant que organe unique ma sigi sen kan dialogue yɛrɛ y'o fɔ mun b'aw bila ka taa élection na o de kama n ko financement des partis politiques u k'a tigɛ parce que hali u taara élection na 2018 a caman ta kun ye hali ni ma passer n na financement des partis sɔrɔ donc hali ni jamana bɛ firi olu ka financement in ka sɔrɔ o dun bɛ sɔrɔ jamana ka impôt sarali de la donc an ka kow lajɛ pour une fois an ka jamana in jɔ kuta naani jamana kelen kɔnɔ u ko k'an ka lajɛ jinɛma jɔlen na dɛ u k'an ka lajɛ dɛ mali la bɛɛ ye kuta kɛ koyi mu ye kuta kɛ moribo la o n'a nɔfɛ mɔgɔw mɔgɔ dɔw yɛrɛ fana tun bɛ moribo fɛ olu fana kuta kɛ muta la an ka kuta kɛra ka kɛ a tɛ te la an denmisɛn dusu kuta kɛra i bɛ k'a la tuguni an denmisɛn dusu a bɛɛ ye kuta de ye a cɛ fa kɛ la n tɛ ka na ordre fɛngɛ i bɛ se k'a fɔ k'u nana ordre kɛ i bɛ se k'a fɔ ko révolution don mais quand même sɔrɔdasi tenitigiw de kɔni nana n'i ye sɔrɔdasi tenitigi kɔni ye fanga b'a bolo o kɔrɔ de ye ko ordre normal de ma respecter sinon olu na yɔrɔ tɛ o n'i y'a ye a ma a ma ɲa civil de ma se ka bɛn a la n'olu ma bɛn a la sanga ni wagati olu bɛ na c'est comme le 18 août passé n y'o kuma fɔ a diyara maa ye a ma diya maa ye ni sɔrɔdasiw kumana guerre civile de tun bɛ kɛ IBK ka mɔgɔw tɛ fanga bila wa anw fana t'a to yen o su tun tɛ bɔ foyi fɛ donc o fɔlɔ o min kɛra maliyɛnw kan k'a dɔn ko Mali ye jamana barikalen donc fɛn dɔw bɛ yen olu fɔli o tɛ fɛn tiɲɛ wa n y'a fɔ n ka kumaw la ka tɛmɛ n ko militaires ye baara kɛ fo ka na se gouvernement sigiyɔrɔ ma gouvernement premier ministre ka choix de ma ɲa o ye structure min sigi o fana ma ɲa maa caman b'a kɔnɔ fana olu tun man kan ka ta ko in bɛ yen de premier ministre Moctar Ouane ne y'a fɔ Moctar Ouane fasoden ɲuman don a bɛ Mali fɛ a ka d'a ye ka Mali dilan n'i y'a bila jamana kɔnɔ jamana min ni mankan tɛ yen a bɛ se ka kɛ o premier ministre ɲuman ye mais Mali ta in na a tɛ se ka kɛ o premier ministre ɲuman ye ne y'a fɔ wa n bɛ segin a kan parce que Mali mago bɛ premier ministre min na o ye mun ka ŋɛɲɛ mun bɛ tabali gosi min b'a fɔ a tɛ kɛ tan i b'a kɛ tan de. ale n'a cogoya tɛ se o la a bɛ baara kɛ n'a ka fɛɛrɛ ye a baara kɛ ni hakili ye mais an mago bɛ mun na nin bɛɛ de bɛ fara ɲɔgɔn kan parce que Mali bɛ yɔrɔ min na tan fo ministre k'a dɔn ko premier ministre b'ale la ministre k'a dɔn ko ni premier ministre ko i ka dan yen n'i ma dan yen a bɛ se k'i gɛn a bɛ se k'a fɔ président ɲɛna ko ka fɛɛrɛ ta i la donc n y'a fɔ o kɔnɔ n kɛra k'a fɔ gouvernement structure yɛrɛ tɛ yɛlɛma ye yɛlɛma tɛ o fɛn caman b'a kɔnɔ o tɛ yɛlɛma ye nin bɛɛ an ye ninnu fɔ mais mais eh, dɔw nana fɔ non militaire à partir du moment que gouvernement sigira militaires b'a kɔnɔ civiliw b'a kɔnɔ o échec tɛ sɔrɔdasiw dɔrɔn ye bilen o y'an bɛɛ de ye mais sɔrɔdasiw ka fiɲɛ ye mun ye choix de ma ɲa structure fana ma ɲa bon n'an m'o fana fɔ n'an bɛɛ an da don o kan ko k'a bɛɛ kɛ ko sɔrɔdasiw de man ɲi o fana tɛ tiɲɛ ye dɛ. o tɛ tiɲɛ ye dɛ bon fɛn dɔw kɛra bɛɛ b'a kɔnɔ min tun bɛ IBK fɛ olu bɛ CNT kɔnɔ minnu tun t'a fɛ olu bɛ CNT kɔnɔ o kɛra kɛcogo kelen min na ka gouvernement kɛ ten kɛ minnu tun bɛ IBK fɛ olu dɔw ka k'a la minnu tun tɛ IBK fɛ olu dɔw ka k'a la a kana kɛ ko ka dɔ ɲin bɔ a la ko ka dɔ sanctionner Mali y'an bɛɛ de ta ye ne delila k'o fɔ n ko maa dɔw bɛ IBK kɔ olu ka ɲi u bɛ jamana fɛ maa ɲuman b'u la maa jugu b'u la wa M5 yɛrɛ an minnu bɛ kɛlɛ la maa ɲuman b'an na maa jugu b'an na mais an k'a lajɛ an k'a kɛ jamana ko ye n ko IBK ka tagali n'a taara anw hakili tɛ k'a bɛɛ ka di M5 ma dɛ n y'o fɔ depuis bi tɛ n ko ni IBK taara maliyɛn bɛɛ de ka wuli majorité ko t'a la opposition ko t'a la an k'a lajɛ mun bɛ se ka mun kɛ o ka bila o la jamana in bɛ IBK sanfɛ jamana b'an ka parti politigiw sanfɛ jamana b'an ka duw sanfɛ an ka maliyɛnw lajɛ donc o gɛlɛya de ye u sɔrɔ kosɛbɛ kosɛbɛ bon f'an k'o de dɔn ne kɔni bɛ mun kan n b'o fɔ ne bolo an bɛ phase fɔlɔ de la transition na ni gouvernement yɛlɛma ni premier ministre ma yɛlɛma u ka gouvernement yɛlɛma sinon an bɔ man di nin na dɛ an b'o f'i ɲɛna dɛ voilà Ayiwa baro bɛna se a laban yɔrɔ ma Abubakar Sidiki Fɔnba i komi ayiwa i y'a fɔ an ye cogoya min na CNT wasadenw an bɛ don min na komi bi CNT wasaden dɔ ko ko Asimi Goyita ka kɛ ayiwa cɛbɔ ye jamana ɲɛmaa kalata min san ba fila ani mugan ani fila yala o ye ayiwa CNT eh, wasaden bɛɛ lajɛlen de hakilina ye wa ou bien o y'o kelen de ka hakilina ye bon d'abord eh, n bɛ fɛ ka mun f'i ɲɛna mm. a tigi kumana a yɛrɛ tɔgɔ de la mm-hmm. ne hakili la ni asimi bɛ kɛ kandida ye o mm-hmm. fɔbaga t'ale ye o mm-hmm. o bɛ fɔ fɔyɔrɔ la mun tɛ nin et puis sariya y'a jira ko président de la république ani asimi ko hali n'an ko k'an bɛ charte yɛlɛma k'o yɔrɔ in tɛ yɛlɛma n'o ye article neuf ye ko kɛcogo foyi t'a la ko ba ndaw ni asimi olu ka kɛ kandida ye k'u to transition in kɔnɔ kɛcogo foyi t'a la ko sariya sen fɛnɛ hali n'an ye eh, révision de charte kɛ k'o tɛ se ka falen ne hakili la o kuma y'a yɛrɛ ban o ɔ ni asimi bɛ fɛ ka kɛ président ye n'a bɛ kɛ kandida ye a tɛna kɛ kandida kɔni ye ka to vice président la o a ye diɲɛ kɔnɔ o tɛ se ka kɛ a bɛ kɛ sira wɛrɛ de la bon filanan ye mun ye ne kɔni bɛ CNT kɔnɔ walayi bilayi ne t'a dɔn ko kandida bɛ militairew yɛrɛ bolo wa mɔgɔ mɔgɔ bɛ k'i yɛrɛ nɛgɛn nin si t'u ka kandida ye kandida t'u bolo bɛɛ de bɛ ka t'a yɛrɛ kofɔ kɛ ko ne y'u ka kandida ye ninnu bɛ bɛɛ lamɛn wa ninnu ni bɛɛ bɛ baara la n b'a f'i ɲɛna dɛ caman bɛ ka t'i yɛrɛ disi gosi k'u ka cɛden ye u ka cɛden t'i ye ninnu ma cɛden ko kuma yɛrɛ daminɛ fɔlɔ cɛden ko kuma yɛrɛ tɛ ordre la yɛrɛ n bɛ mun kalama n'o bɛ yen o ye fɔlɔ de ko an k'an jija jamana in ka se ka sécuriser fɔlɔ sariyaw ka se ka labato minnu ye dunni kɛ olu ka minɛ o kuma saba de bɛ sen na o saba min bɛ sen na i b'i t'o la ka cɛden ko kuma fɔ wa donc ne bɛ mun kalama o ye nin o de kama n ko n'u ma sɔn organe unique ma ni maa o maa y'i yɛrɛ nɛgɛn k'i ye militairew ka candidat ye kɔfɛ taalen ɲɛ n'e nana ye k'a fɔ k'e t'u ka candidat ye élection mana kɛ a tɛ se ka bɔ e da k'a suɲɛna dɛ parce que n'an ma taa élection euh, organe unique la ni administration kɔni ye élection organiser maa min ka d'u ye a da bɛ ja o la dɛ aa a da bɛ j'o la dɛ hali n'o ma bɛn ba ndaw ma hali n'o ma bɛn asimi ma ministre de l'administration territoriale ni maa min jar'a ye a b'a kɛ ka taa o ka ŋunanfan a b'o dɛmɛ donc n'o nana kɛ tɔw kɔ ka kɔlɔlɔ ye mun ye an ka miiri nin de kɔlɔlɔ la an ka taa à chance égale ce n'est pas parce que k'i bɛ t'i da militairew kɔrɔ u ka kan bɛ ka conseil d'u ma fo dɔw bɛ taa u yɛrɛ ko fɔ an de bɛ k'u ladi anw de bɛ k'a kɛ tan mɔgɔ si tɛ ka ninnu ladi ninnu bɛ mali ko kalama depuis ma na u b'a kalama ɔ ko élection bɛna kɛ ko ne de y'u ka cɛbɔ ye ɲ nɛgɛn don ɲinan cɛbɔ mali président kura a bɛ kɛ caman kɔnɔ k'a bɛ kɛ a tɛ k'o ye dɛ ayi a bɛ kɛ fɛn ye min bɛ kɛ maliyɛnw sago ye bon n'o dun kɛra o de y'a kɛ n bɛ k'a fɔ militaire ɲɛna n'o dun nana kɛ hali n'o tigi ka ɲi n'a ma kɛ ka minɛ ɲuman to yen a bɛ fɔ ko suɲɛni kɛra bon o gɛlɛya o bɛ na ni gɛlɛya wɛrɛ ye jamana kan an kana sɔn o de ma o de ye ne yɛrɛ dabali ban mali parti politique la n'olu kan ka bɛn fɛn kan diɲɛ kɔnɔ o ye organe unique ko ye hali n'u bɛɛ bɛ da ka kan tigɛ u da bɛ fɛn min na o ye élection ye mm-hmm. n'i y'a mɛn election k'a bɛ kɛ ni minɛnw de ye mm-hmm. o bɛ kɛ ni mun ye déjà a fɔra k'an ka taa ni eh, eh, eh, kalafili bolo kelen ye mm-hmm. administration ka bɔ a la pewu cour constitutionnelle ka bɔ a la yan'a k'aw ɲɛci o ma maliyɛnw ka lafiya wariko ka bɔ a la aw tɛ k'aw ɲɛci o ma bɛɛ kɔnɔ ko i ni sɔrɔdasiw de bɛ ɲɔgɔn fɛ u ni maa si tɛ ɲɔgɔn fɛ voilà ayiwa eh, baro sera a laban yɔrɔ la nka abubakari sidiki fɔnba an tɛna se ka bɔ kuma na ni an ma o ɲininkali tɛnkunna ani kumakan laban mm. eh, komi i y'a fɔ an ɲɛna sisan eh, cnt wasadenw an k'a fɔ o cogo in na i n'a fɔ cour constitutionnelle yɛrɛ ye jaabi minnu da minnu fɔ a kan sisan nka an b'a fɛ k'a dɔn komi n'i y'a mɛn député ye

ko ka maa kɛmɛ ani maa mugan ni kelen ta mais k'u ka suganti groupew tɔgɔ la walasa a bɛ se ka kɛ jamanaden bɛɛ niyɔrɔ ye
wolonwula maa ye maa mugan ni kelen ta sinon hali n'i y'o sariya kisɛ in ta élection tɛmɛnen ibk yɛrɛ o sariya suɲɛ mali député kan ka caya bi ni maa kɛmɛ saba ye u b'o fɔ tuma min na ko maa bi wɔɔrɔ k'o ka député kelen di o y'a sɔrɔ mali bɛ miliyɔn kɔnɔntɔn de la mali population maintenant ka population bɛ miliyɔn joli la ka ibk to fanga la an bɛ miliyɔn mugan de la ɔ est-ce que o sariya yɛrɛ ma suɲɛ depuis yen n ko n'o fɔ depuis o don n ko même cette loi est caduque tiɲɛ tɛ olu yɛrɛ tun ye dabiri dabiri yɛrɛ kɛ maliyɛnw na parce que o tun tɛ maliyɛnw représentant ye donc n'an bɛ représentant fɔ hali maa kɛmɛ ni bi naani ni wolonwula tɛ mali représentant ye kuntan de don a bɛ yɛlɛma hali n'a ma yɛlɛma n'i ko k'i b'a kɛ tuguni mali population a bɛ dɔ fara commune deux ka député kan a bɛ dɔ fara commune un ta kan a bɛ dɔ fara mali député hakɛya yɛrɛ kan n'i taara n'o ye n'i taara ni o sariya ye n'i y'o don ba la maintenant n ye kuma dɔ f'i ɲɛ na

ne tɛ mɔgɔ dɔn mali la kusi dɔn mali la min yɛrɛ perezd tɛ nin kɔnɔ tɛ yen don o kɔrɔ a yɛrɛ pereztac yɛrɛ ka bon ni a ta ye dɔnku an ka o bɔ ka nɔgɔ b'o la pewu a ta ta ye ko maa bi yɔrɔ mɔgɔ kelen mɛ nin kɔrɔ de ye ko gku tan ni kɔnɔntɔn ka jamana bɛɛ yɛrɛ perezte si kɛ composante minnu bɛ jamana kɔnɔ donc nin représentation a fanga ka bon n'a ye wa a jɛlen don ka tɛmɛ a kan non an fanga ka bon tɛ a ye représentation k'a jira k'an bɛ jamanadenw tɔgɔ la o fanga ka bon ni députéw ta ye député yɛrɛ tun bɛ maa hakɛya min di o yɛrɛ tun tɛ mali fana représenté o fana ye sariya kun o kɔrɔla maa bi naani ni wolonwula tɛ se ka mali représenté mais ninnu nana a kɛ maa kɛmɛ ani maa mugan ni kelen pour que groupe o groupe bɛ mali la bɛɛ k'i yɛrɛ y'a kɔnɔ ɔ bɛɛ y'i yɛrɛ y'a kɔnɔ représentation bɛ tɛmɛ o kan voilà maintenant an ka kumakan laban ye mun ye an ka ɲɔgɔn dɛmɛ mali ko in na k'a fɔ faransi ɲɛna k'a k'i tilen fali kan ko u ye cɛ minnu mara n'olu jarabilen bɛ faransi la k'anw jarabilen tɛ faransi la eh, ko faransi k'a tilen fali kan a k'a tilen fali kan eh, CNT wasaden dɔ ko Adama Jara ko welelen don faransi tribunal kan an y'o ye réseaux sociaux eh, faransi tribunal fa de bɛ faransi tribunal la a b'a wele ka da kun jumɛn kan hmm. faransi ni anw bɛnkan min b'an ni ɲɔgɔn cɛ mm. n'o ye coopération militaire ye mm-hmm. de défense mm-hmm. o ye yamaruya di maliyɛnw ma a clause mm-hmm. ko an ka kuma ko ni min ma ɲa k'an ka fɔ ko nin ma ɲi ni min ka ɲi an ka fɔ o ka ɲi wa an ka dimi la clause accepte la protestation et la dénonciation o tuma na olu bolo ko kalan tɛ dɔrɔn ko eh, eh, professorat bɛ n bolo n ko kalan ye k'i ta fan dɔn de i k'i ka sariyaw dɔn donc ko faransi k'a tilen fali kan ko u bɛ janfa min na k'u ka bɔ a kɔnɔ ko anw jarabilen tɛ faransi la wa anw b'a dɔn faransi tɛ ka na mali la yan nɔ mali ka hɛrɛ kama mali diyanye tɛ sɔrɔ min b'an bolo o de kama don bon n'u nana o la k'u tilen fali kan u kana maliyɛn dɔw bila k'olu bila maliyɛn tɔw contre la anw bɛ accord d'Alger min kɔnɔ olu ka janfa de don sinon n'olu tun y'u tilen fali kan entrée kidali olu tun tɛna a fɔ ko armée maliyɛn tɛ don a y'a jɔ yan ani ninnu ka kuma fanga tɛ mɔgɔ minnu na u ye mɔgɔ minnu formé u ka armée ye mɔgɔ minnu formé k'an b'a kalama wa ko hakilina min b'u la Tessit ko la k'an b'a kalama awɔ an ka sarasi bi saba ni saba minnu sara faransi ka complicité b'a la ne y'a fɔ bi n y'a fɔ sini cogo jumɛn sarasiw bɛna taa relève kɛ tuma min na faransi de ɲininkara ko sira bɛ cogo di e ko sira ka ɲi e sira ka ɲi mm. o y'a to mm. olu de olu ka avion bila an ka denmisɛnninw kɔ k'u suivi mm. u ko ko non ko information dira ko sira ka ɲi mm-hmm. olu fana y'u ta o dannaya fɛ mm-hmm. jaa sira man ɲi mm-hmm. mais au même moment sira man ɲi e faransi kelen in e bɛ information bɛɛ di arajo rfi ma o même o waati kelen na e yɛrɛ ka drone bɛ ka anw ka sɔrɔdasiw fagatɔ foto ta e ɲɛ bɛ maa min fagatɔ la munna i tɛ n'o dɛmɛ o waati kelen na e welela k'e ka na dɛmɛli kɛ e ma ye e mɔgɔ a bannen kɔ u nana banabagatɔ de ta o yɛrɛ dɔrɔn fana tɛ rebɛl dɔw fagara dɔw banana olu taara kidali jɔnni bɛ kidali yen CMA faransi MINUSMA o tumana mun bɛ yen mm. mm. se tɛ kɛ yen ma mm. mun b'a to olu furakɛ tɛ komi e an ka rebɛl an ka bandi rebɛliw eh, jihadisi bana u ka na furakɛ hopital gabiriyɛli ture la eh, nin ko in sera ban ye ten ta koyi o de y'a to n k'u k'u tilen fali kan mm-hmm. wa k'u k'a bila u kunkolo la mm-hmm. fanga kura fanga yanni ni fanga ka ban mm-hmm. bolo min ye si don mɔɔ na o b'a bɔ mɔɔ na A kɔrɔ de ko pɛrec mili tɛ an b'a bɔ a ma u n'a tun bɛ cogo min u bɛ cɛ o de la u bɛ cogo min na nin ye mɛ a ko in taara sigi yɔrɔ min di farati ma o de ye gɛlɛya ye o de ye gɛlɛya ye o farati ka i tɛ banba tɛ taa ci Tesaliti faransi b'a nɔfɛ depuis indépendance ka t'u sigi tuma tuma u bɛ fiɲɛ dɔ bɔ an ka armée la pour que ka sɔrɔdasiw mangoya n'o kɛra population fana bɛ wuli sɔrɔdasiw kama s fiye bila an bɛ yɔrɔ min na bi fɔlɔ la terroriste su ye tun da ye dɛ mais a nana kɛ sisan u su bɛ yen su ma di aw ma denmisɛnnin su de bɛ yen n'i ye stratégie di denmisɛnnin ma mɔgɔkɔrɔba banna de dɔnku kɛlɛ bɛ ka taa baw de la bon o man di olu ye n bɛ min f'i ɲɛna i k'a bila i kunkolo la farafinna ka lafiya o tɛ faransɛw ka lafiya o y'u ka degun de ye wa n'anw lafiyara tuma min na o de bɛ degun se olu ma o de y'a kɛ ni kɛlɛ banna bi bɛɛ Côte d'Ivoire Centrafrique Mali Burkina Niger Faransi de bɛ kɛ kɔngɔtɔ olu de bɛ kɛ falatɔ ye ko in dabɔlen min kɔ an y'a dɔn mais an bɛ min f'u ɲɛna olu tɛ se ka taa ka anw to. an bɛɛ mago bɛ ɲɔgɔn na mais o mago an bɛɛ mago bɛ ɲɔgɔn na o kana kɛ sababuya ye olu k'an ka jamana ci k'an tɛna jɛn n'o ye anw jarabilen tɛ faransi kan na n'i y'a ye gɛlɛya minnu kɔnɔ anw de nɔ don parce que n'an tun ye faransɛ kan kalan in dabila k'an yɛrɛ ka kan kalan yala an denw ka taa san tan kɛ kan kalan gansan na n'an tun bɛ k' kan ka kan ye mɔgɔ tɛ fi bala aw ni ban yɛrɛ la c'est vrai avec faransi mais papier jugu caman bɛ b'a faransi yɛlɛ an tan fɛ wa mali den jugu de fana ye mali di faransi ma o mali den jugu an bɛ ɲɔgɔn na dɛ an ɲɛ bɛ ɲɔgɔn na kɛlɛ a bɛ kɛ fɔ mali ka lafiya donc a fɔ maliw ɲɛ na ko mɔgɔ si tɛna mali bɔ nɔgɔ la Démocratie tɔgɔ tɛ Mali bɔ nɔgɔ la, unhun, élection tɛ Mali bɔ nɔgɔ la, unhun, Maliw yɛrɛ ka k'u ka jamana fɛ, unhun, an k'an bolo di ɲɔgɔn ma, unhun, an ka segin an ka taabolow ma, unhun, an ka segin an ka yɛrɛdɔn ma, unhun, an k'a dɔn ko fantanya tɛ neri ye kara tɛ, unhun, an k'a dɔn k'a fɔ ko waritiya Ala ka kɛ don, unhun, an ka hinɛ ɲɔgɔn na, unhun, jamana in tun bɛ cogo min na, unhun, an ka segin an kɔ n'an ma segin an kɔ ka du janfa ka du ci ka denmisɛnninw bila dɔrɔgu ta la ka dɛsɛ ka baara di denmisɛnninw ma ka sɔrɔ fɛn bɛɛ b'an bolo ko sɛgɛn bɛ mali la sɛgɛn tɛ mali la dɛ walahi bilahi vbile sɛgɛn kelen a tɛ mali la wa mali yɛrɛ man kan ka sɔn ko sɛgɛn yɛrɛ b'ale la an man kan ka sɔn ko fantanya b'an na fɛn bɛɛ b'an bolo fɛn bɛɛ ne ma exemple di yan n ko miniti kelen o miniti kelen téléphone ci an ka tama kelen ni jamana ma ri kelen maa million tan de bɛ ka téléphone ci a bɛ bɛn million kɛmɛ wɔɔrɔ de ma million tan an bɛ Abubakari Sidiki Fɔnba nin ye ale ye ayiwa an bɛna a ka kumakan ninnu a bɔra k'a lamɛn maliba fm sanfɛ sisan n' ala ma baasi kɛ aw bɛn'a sɔrɔ réseaux sociaux kan bi n ala ka jɛn o la sa nɛgɛ karafe juru e ne yɛrɛ bɛ tila ka o ko tɔ kalanso ni ɲɔgɔn ye ayiwa i k'a dɔn n'o tɛmɛna ka bɔ yen foli bɛ di maliba fm lamɛnbaa cɛ muso denmisɛn maabakɔrɔ bɛɛ lajɛlen ma eh, an b'a fɔ aw ye min ye maa minnu bɛ yen ni u bɛ zone aéroportuaire la ni cili kɛra u ka yɔrɔ la kɔsa in na ɔ ko cili filanan fana bɛ yen tuguni donc eh, an kɛlen bɛ k'u bisimila aw yɛrɛ y'a ye ɛɛ CNT wasadenw ayiwa Abubakari Sidiki ko k'an ka fɔ ten CNT wasaden bɔra ka kuma a ko kan sisan donc aw ye lamɛnni kɛ ɔ u maa saba bɛ kɛnɛ kɔnɔ yan bi ɔ maa fila ye kumatigi ye maa kelen bɛ yen Abasi ale ka kan ka don nɛgɛjuru sɔrɔ sira